tikulandireni komanso tikupatseni moni pano pakanema wa zodiaki komanso kwa amene mukutimvera pa wairesi ya zodiaki uh, lero tili kucheza kwapadera ndi mtsogoleri wa dziko lino uh, dr lazarus mccarthy chakwera yemwe wakhala mu ofesi tsopano kwa, watha mwezi mu ofesi ino amalawi mutampatsa voti pa 23 juni paja tinati timve kuti kodi achitanji mmwezi umodzi wadutsawu nanga kuti kutsogoloko Amalawi ayembekezere zotani? Imeneyo ndi ntchito imene uh, ali nayo ngati mtsogoleri wa dziko lino. Uh, poyamba Dr. Lazarus Chakwera ndathokoza kuti mwatsekula zipata kuno kuti tibwere tidzacheze nanu. Inenso ndathokoza kuti mwabwera nkanthawi kaja dachezapo mm -hmm. uh, ndi bwino kuti tikhoza kuchezanso mm. Tsopano mwezi watha muli mu ofesi uh, panopa munganene kuti muli ndi chithunzithunzi cha kukula kwa ntchito imene ili pamaso panu ngati mtsogoleri wa dziko lino? Ndikhoza kunena choncho kuti tayambako kuona chithunzithunzi choti chioneka bwino kuti kodi zinthu zi, zili bwanji kapena zidali bwanji ndikuti zitipatsenso chiyembekezo kuti kodi zikhoza kukhala bwanji. Koma nthawi zambiri uh, amanena kuti phiri limakongola lili patali chifukwa mmene taoneramo tsopano Tikuthokoza amalawi kuti adatipatsa mwayi oti tiatumikire koma ndiyetu uonetsetsa pafupi ee nkuonadi kuti koma zinthu zinazi tinazilekelera mokwanira zaka 20 chakutizi tinakhala ngati uvomereza kuti chikhalidwe chathu nchimenechi. chikhalidwe chakuba, chikhalidwe cha katangale, chikhalidwe chosafuna kutsata malamulo, chikhalidwe choti uh, uh, mpakana munthu umapukusa mutu kuti eh, eh, kodi zidafika size imeneyi ndiye zimenezo tayamba kuzizolowerako kuti ndi mmene zilili tsono titani muja ndalankhulira poyamba kuti uh, amalawi zinazi zitipweteke koma mpofunika kuti tisese ndithu zichoke ndiye tsono tayamba kale uona kuti zina ah, ah, tsache lake mwina lachepa mphamvu mpofunika utenga ngakhale fosholo kumene kumachotsa eh, mwina ichichitu utenganso chithalakitala tikankhe ndithu chifukwa zinazi zinamera mizu Mm. Muli ndi ntchito ya mufuna mufunika nthawi yochuluka bwanji kuti muchite ntchito imene munagwiritsa chingerezi chakuti rubble. Eh. uh, eh, nyasi zimene mukuti mwapeza uh, eh, mufunika nthawi yayitali bwanji kuti mukonze zinthuzo kukonza dzikoku kutenge nthawi Koma tufuna kuti kukhale koika maziko akuti mibadwo yubwerayo, kaya atsogoleri akubwerawo kutsogoloku, asadzapezenso monga mmene tuzipezeramu ayi. Koma kuyambaku n'kofunika kuti kuchitike mwamsanga ndi kuti mazikowo akhale mwamsanga. Zimenezi n'zimene tayamba kuti tione ku unduna uwu, tione ku department iyo, tione ku dera linalo. Kodi zinthu zimenezi zimakhala bwanji ndipo bwanji tidalekerera kuti ziziyenda motere ngati kuti ndi njira yoyenera? Zimenezo n'zimene tayamba kulimbana nazo. Tidakali pa nkhani yofuna kukonza zinthu pomwepo, taona kuti anthu ambiri, anthu angapo kapena ah, mwamanga pa milandu ya katangale komanso yokuba imene ili ku khoti. Eh, Koma kuli mawu kunjaku ndi nkhawa kuti mudanena kuti simudzayang'ana nkhope pomanga wanthu amene achita zimenezi. Koma tikuona kuti amene mwamanga pa mwezi umodzi wadutsawo ndi amene ambiri achipani cholamula chapitachi cha cha DPP. mufuna kundene kupereka chithunzithunzi kuti ku Tonse Alliance-ko kulibe kuli bwino kulibe wolakwa tsano kuti timvane bwinobwino mmalo moti mwamanga, muzinena kuti amangidwa chifukwa wamangayo si ineyo apa chimene nkumba unena nkuti cholinga chathu nchakuti iwo amene ali ndi ntchito yolondola izi kulondola izo kulondola izo akhale omasuka kuchita ntchito yawo monga mwa malamulo osati kuti ineyo ndizinena kuti uyo londolani mmangeni uyo londolani mmangeni uyu msiyeni aa ndiye ngati anthu ena kunjaku ali nzifukwa Atenge maumboni aliwonse mmene napemphera amalawi pitanaoni kwa oyenera kuti amve umboni umenewo ndipo anthu amenewa kaya mupita ku anti corruption bureau akadziwe zimene mwazipeza kapena zimene mzidziwa kaya mupita ku polisi mukanene zimene mwazipeza zimene mzidziwa tere ineyo sindziwa kuti kapena wina ndi wa dpp chifukwa Malipoti ena amene akubwera kudzanipatsa chifukwa ine ndimalandira malipoti sindimadziwa kuti anthu ogwira ntchito m'boma ndi achipani sindimazidziwa kuti mkhoza kumanena kuti mwamanga anthu a dpp kapena anthu a dpp amangidwe ine sindifuna kuti kaya munthu wachipani chanji mumuikire kumbuyo pamene malamulo aphwanyidwa, ayi. Ndipo ine sindifuna ndiimirire anthu uonera kuti akagwirizana ndi ine ndiye kuti mwapulumuka pamene ali anthu oti sakuchita bwino kapena sanachite bwino. kunjako. Inuyo amawawa muwathandize kuwalankhulanso anthu kuti yayi boma ili siboma laonera kuti likunena kuti failo iyi tayani failo iyi londolani aa zimenezi zikhale mmanja mwa anthu amene ayenera kutsatira ntchito yawo mwa malamulo ndipo malamulo ngati adaphwanyidwa zichitike zakuti kodi adaphwanyayo ndani koma osati mumuone nkhope mumuone makaka koma munene kuti ngati malamulo aphwanyidwa tiyeni tilondole nkhani idakhala bwanji basi komanso muzidziwatu kuti paja munthu akamangidwa chifukwa choti mwina wampeza zifukwa kapena wena wanena zifukwa zakuti zakuti Malamulo athu amanena kuti munthuyo si wolakwa mpakana akaweruzidwe kuti walakwa. Eh, Tsono pamenepa mpoti aliyense azikumbukira ndi malamulo pa dziko osati kuti munthu akamangidwa ndiye kuti he wakuti wakuti nchifukwa chakenso ndikudana ni zinthu zakuti wina wake kaya wapezeka zifukwa za mtundu wanji anthu angofuna kuti malamulo tsopano akhale mmanja mwawo nkumangochita zinthu kuti tilanga tokha ndikufuna chikhalidwe chimenecho chithetsedwe mabungwe wofunika kuti agwire ntchito imeneyi apatsidwe ntchito imeneyo kuti achite zimenezi koma ndikudziwa kuti zikutenga nthawi chifukwa cha uh, kuona mmene zinthu zimakhaliramo mm -hmm. ndiye aliyense angofuna kuti ayi basi kozani mwakuti mwakuti pokonza ponso tionetsetse kuti tikutsatira malamulo osati mm -hmm. kuti malamulo tikuphwanya pofuna kukonza mm. Uh, pa nkhani yofuna kukonza yomweyo uh, panali nkhani ya kasankhidwe ka nduna zanu zoyamba anthu kudandaula manong'onong'o zinthu zambiri zidanenedwa ah, pa nkhani ya anthu amabanja amene mudasankha mu kabineti mwanu eh, pano mukakhala kuti mwina kaphokoso kaja kachepa mukumamva kuti mwina anthu malikisi akuchotserani poyambirira Ah, ah, kodi malikisi ka amachotsera aliyense Ngakhale wokhoza kwambiri mkalasi muja sikuti amakhoza nthawi zonse mmene mwina akadakhozera kukhoza. Koma nkhani iyiyi ndi nkhani yakuti monga mwaneneramo idazizira kalekale chifukwa ndidalankhula povomereza zimene anthu anenazo komanso poonetsetsa kuti mukawapatsa mpata, muone zimene zikhalepo vuto linatu ndi lakuti amalawi zimankhala ngati kuti uh, uh, eight- anthu 18 million plus kumalawi kuno komanso magulu osiyanasiyana amafuna kuti bulangeteyo Nthawi yozizira ngati ino aphimbe aliyense ndiye chifukwa chonena kuti wena uku miyendo yaonekera wena uku manja aonekera chifukwa choti mphepo zulowa umadandaula munthu kuti ayaya ah, ine sindikufunda nawo mpake ndithu koma mpongofunika kuti tikamamvetsetsana anthufe aah tizindikire kuti chimene tayamba kuchitachi nchakuti aliyense chifukwa tikati tonse sikuti tonse yongonena kuti mukhala mcabinet ayi koma kuti tonse Tigwira ntchito yomanganso Malawi watsopano ndipo pakhale zochitika zosiyanasiyana ku maunduna, ku madipatimenti ngakhalenso madera ena poyendetsa dziko limenelo. Enanso sikuti akhala m'boma ayi, amakhalabe ndi mabungwe awo oti si aboma koma onsewo ndi gulu la Tonse lakuti tipanga Malawi watsopano. Taona ntchito imene ina yokonza zinthu m'bomali imene mwawasiira achiwiri anu. uh, dr saulos chilima uh, anthu ayembekeze kuti ubale umene upitilira O- o- mpaka kalekale ubale wotibwa ubale wanu ndi achilima pakagwiridwe ka ntchito ubale wathu kaya ngofunika ndipo sikuti ukayamba ufike pena pothera yayi chifukwa ntchito imene ndawapatsa Ilinso ndi matanthauzo ake, ilinso ndi malire ake, ilinso ndi kuti, uh, popeza akuyang'anira ku unduna wakutiwakuti, ndiye kuti akuyang'anira zimenezo. Koma ntchito yokhala vice president ndi ntchito yakuti imakhalapo unduna uja ulipo kapena kulibe. So sikuti ntchito yawo ifike pena poti ya, ya, yatha. Ndi ntchito yosatha. chifukwa ni ntchito yakuti tonse tili limodzi mpakana timalize zaka zimene Amalawi adatipatsa kuti tiwatumikire.
Ah, pali nkhani ina imene mudapereka lonjezo kuti muchepetsa mphamvu za president mudalankhula zimenezi maulendo angapo onse Eh, ndithu chabwino. kufuna kuchepetsa mphamvu za ofesi yanu ngati president Eh, mphamvu zimenezi mudakali nazobe tikulankhulana pano Eh, muchepetsa liti
mphamvu zoti tayamba kale kuchepetsa chifukwa nchifukwa chake tsano wena ayamba kudandaula eh mukuchedwetsa chifukwa timvane kuti tikati kuchepetsa mphamvu pali mphamvu zoti zichepetsedwe ku nyumba ya malamulo sitinapite pali mphamvu zoti nthawi zina kodi umagamula bwanji kapena umaganiza bwanji kuti chakuti chiyende motani chifukwa mm. wena amaganiza kuti ukakhala president uzingolamula mm -hmm. kuti president wanji wosalamula pali mphamvu zakuti ukhoza kulola wena aganizire mmene angachitire ntchito yawo mwachitsanzo tsopano amene ndawasiyawa kuti inu gwirani ntchito moti ine ndisalowereremo akugwira ntchito chifukwa malamulo alipo kale wowapatsa mphamvu zimenezo kuti azigwira ntchito ndiye zisakhale zinthu zakuti kodi apurezidenti akuti bwanji pa nkhani imeneyo mukafunse iwowo ngati akutsatira malamulo a ntchito yawo koma tikapita ku nyumba ya malamulo ndiye kuti mpofunika tionetsetse kuti kodi a president akamasankha anthu kolingana ndi malamulo amene alipowa ndi madera ati wakuti tikhoza kulola kuti uku asasankhenso kapena anthu achite ma interview mnjira yake yake ndi kuti mabungwe wena mwachitsanzo parliament imene ikachititse zimenezo kuti wotsogolera wakuti wasankhidwa motere motere. Zimenezo zili mkati moti tukambirana, ndiye kuti tsopano a ku unduna wa a, zamalamulo atithandize kuti tikapita ku nyumba ya malamulo zikaoneke motere kuti kodi mabungwe akuti akuti azisankhabe ni purezidenti kuti kodi udindo wakuti wakuti azikhala zonena ni purezidenti E, kodi mpofunika nthawi zonse izi zikati zitsimikizike? Kodi Purezidenti akuti chani? Zimenezi n'zimene tili kuzilondola. Ine n'danenapo ndipo ndikunenanso mobwereza koma n'dzalankhulabe chifukwa ndi chikhumbokhumbo changa chakuti tikalimbikitsa kuti mabungwe amene ali ndi mphamvu zawo kolingana ndi Constitution ya Malawi, malamulo akulu aja, agwire ntchito chifukwa choti ali ndi mphamvu zimenezo. Tikalimbikitsa kuti mabungwe apatsidwenso ndalama zoyenera kuti azigwira ntchito yawo, ndiye kuti tikatero mphamvu za pulezidenti zija zatsika kale mmene taneneramu. Mwachitsanzo chinanso n'kuti nyumba ya malamulo komanso a zakukhoti awa, ndi president ndi cabinet yake ndi nthambitu za boma zonsezi koma nthawi zambiri mdzapeza kuti wakunyumba ya malamulo ngakhale wakumakhoti umachita ngati ugwada pamaso pa president kuti tusowa ndalama zoyendetsera zinthu zathu tatipatsankoni chonde Eh, chikhalidwe chimenechi ineso ndifuna kuchiunika bwino kuti mpofunika kuti akunyumba ya malamulo akhale womasuka paokha. Aku judiciary akhale womasukanso paokha. Aliyense agwire ntchito yotumikira Amalawi mosaoneka ngati kuti wena wake ngopemphapempha kwa wina wake. Mm. Muli pa nkhani imweyi imene ah, anthu akudandaula kuti hey, mukuchedwa eh, mukumva kuti muli pa kampanipani chifukwa Mukuyenera musankhe anthu ena mmaudindo ena pomwe mukunena kuti mufuna muchepetse mphamvu zanu ngati president. Mukumva kampanipani kameneko chifukwa anthu akuona kuti mukuchedwawo ambiri mwina ali ku Tonse Alliance akuona kuti komatu maudindo ena ndofunika kusinthasintha.
Uh, osati kukhala pampanipani ayi chifukwa nthawi zina ine ndiye ndimakana kupanikizidwa Oho. chifukwa chokhulupirira kuti ngati zinthu zikuchitika mwadongosolo lofunikira ndi malamulo zimenezo zikhale momwemo. Koma mu njira inayi ukhoza kunena kuti ni mpanipani chifukwa inenso nimafuna nizimvera zimene anthu akudandaula, n'kumaonetsetsa kuti kodi chimene akudandaula kwenikweni n'chiti. Kukakhala kudandaula konena kuti aah tikuchedwa kuchotsa wakuti kuti tiikepo wakuti, kudandaula kotereko. Aa, nkosayenera panjira zingapo. Njira imodzi nkwakuti wina tisamuikepo moswa malamulo pamene winayo n'wofunika kuti alemekezedwenso kuti ngakhale akachoka adziwe kuti ndi m'Malawi amene tikumpatsa mwina ntchito zina kuti akatumikirebe. Izi zakungonena kuti chifukwa tsopano ndawina ndine Ndiye kuti nanenso n'tapepo? Aa, chikhalidwe chimenecho sichoyenera. Koma pafunika kuti tikamakonza zinthu kapenanso tikamasintha maudindo, pakhale kupirirana. Aliyense akhale ni gawo lake. Tere anthu amene anena, suja munanena kuti tatha mwezi umodzi? Mumafuna kuti kodi mwezi umenewu wonse waja wakankhidwa Tsano amene apatsire mzake ndani? Inetu nuona ngati kuti tiyeni tilole likhale ngati liwiro lopatsirana ndodo osati izi zimene zimakhala ngati nthawi zina zovomerezeka machitidwe ake ngati kuti ndi mmene ziyenera kumakhalira kuti basi wina wake basi ndodo ija uitaya pansi, bwera udzatole. ngatiso anthu adazolowera kuti eh zinthu za ndale sizikhala ndi ma handover amachita ndi mmene mungaonere atiye tiphunzireko kuti zinthu zina nkhoza kumapatsana mwaulemu bwinobwino angakhale kuti pakhoza kukhala zifukwa winatu asadandaule kuti mwaona anthu akuswa maofesi e anthu atentha maofesi e anthu akuba makompyuta e anthu atani ha, anthu odziwa kulondola nkhani ngati zimenezi azilondola. Winatu asaganize kuti akhoza kumaswa malamulo poyera nkuganiza kuti azembanso, ulendo wake si uno ayi. Koma zimenezi tizilole zichitike mwadongosolo motsatira malamulo.
Pa nkhani ya mphamvu zomwezo za president, ndifuna ndikutengereni ku gawo lina limene likukhudzano inuyo ngati Dr Lazarus Chakwera chifukwa taona a president omwe apita ndi nkhani zimene tikumva kuti anthu ena adatengera mwayi oti ali ndi mwayi omaitanitsa katundu mdziko lino posalipira msonkho, ma presidential privileges. Nkhani imene ija palibe malire oti president akhoza kuitanitsa katundu wochuluka bwanji pogwiritsa ntchito mwayi umenewo ku mra. Inuyo mungatiuze kuti mwina pakhoza kukhala chidwi kapena khumbokhumbo loti muike malire ngati kota mwachitsanzo?
Poyambatu mpofunika kudziwa aMalawi kuti malamulo amene adaikidwa atati adzitsatidwa lero sitikadamaona izi zoti wena akulondoledwa ayi. Kulondoledwaku nchifukwa chonena kuti malamulowo sadasungidwe, sanatsatidwe. Tiyeni tilemekeze malamulo Tere Chakwera alibe bvuto lina lililonse ndi zinthu za mtundu umenewu chifukwa Chakwera afuna aonetsetse Kodi izi tutsatira monga mwa malamulo? Kodi izi tuchita monga mwa malamulo? Ngati sitikuchita monga mwa malamulo tiyeni tibwerere. Ngakhale wena akakuuzani kuti aa izitu si si si malamulo ake tiyeni tiyime kaye, kukhala nthu njenkha kuti aa Sinofuna usokera. Anthu akakuuza kuti iyi njira yakumanda iwe nkumanena kuti ayi ayi ndimadziwa ndine ndiye kuti iwe sufuna kumvera. Ndiye malamulo alipo a, a Privileges Act ilipo yokhudzana ndi upresident. Koma malamulo amenewo akatsatidwa mudzaona kuti nyasi ngati izi sizingachitika.
nkhani ya ntchito ah, mwamsangamsanga tikuona nthawi yathu ikupita kachepa Ah, nkhani ya ntchito ndi zija timakamba zosankha anthu m'maudindo osiyanasiyana ah, kuti mukubweretsa anthu atsopano ah, kuchotsa wena Ah, imodzi mwa nkhani imene- imenenso yautsa ah, nkhani kunjako ndi yosankha ma principal secretary oti adapuma kale pa ntchito kuwayitananso mukunena kuti kulibe wanthu kumeneko oti ali kale kuti atenge ntchito zimenezi
Oooh kodi mwafusa fuso labwino zedi kaya anthu oterowonso mwina nikumanja chabe sakubzyola nasanu nomwe and zimenenso aitanirazo nzinthu zakuti iwowa n'akadaulo pankhani zimenezo kuti zithandize kukonza zinthu mwadongoso lake chifukwa zina zimene zimachitikazo zinali zakuti anthu aja ofunika kudalilika aja amaponderezedwa, mwina anthu 3 or 4 kutsogolo kwawoku kukhala ongonena kuti pulezidenti waitana, sanagwirepo ntchito ndi m'boma nomwe, sakudziwa zimene zilipo. Ndiye izi nzadaladala, osati kuti akhalapo mpaka kalekalelo koma tipangane kuti akhalepo mwa nthawi yakutiyakuti, achite zimene zija, atithandiza kukonza zinthu. Enawatu ni anthu aja oti a, eh, nthawi zina amaona kuti ah, ine izi- nyasizi singapirire ndingopita, koma wena amapuma chifukwa choti nthawi yakwana, uli ndi ufulu woti ukhoza kupuma koma alibe nchifukwa nomwe, koma ni anthu odziwa ntchito tikufuna kuti atithandizire wenawa. kuti aliyense, nchifukwa chake ambiri wa iwowa akwezedwanso kwinako, koma akhale ndi anthu oti awathandize patsogolopa. Ndi anthu ochepa amene waitanidwa, inu tatithandizani specifically pa nkhani yakutiyi, pa nkhani yakutiyi, pa nkhani yakutiyi. Tikatero ndiye kuti tilumanganso.
potsirizira penipeni uh, dr lazarus chakwera nkhani iyi uh, simunayiyankhe momasuka kwenikweni kuwamasukira anthu a chipani cha mu- zipani za mutonse alliance nkhani ya nkhani ya uh, kuti kodi dr lazarus chakwera alamulira 5 years kapena adzatenganso termu ina kutsogoloko nkhani imene yakhala ilipo ndithu simunawamasukire otsatira zipani zanu kuti Ayi. kodi agwire chiti ayi ndiye kapena munene kuti inuyo simudayimvetse chifukwa anthu amene timagwira nawo ntchito amadziwa mmene malamulo a dziko lino alili amalawi atipatsa mwayi woti tiwatumikire zaka zisanu ndipo zikatha zaka zisanu amaperekanso mwayi umenewo kwa amenenso afuna atumikire aliyense pali panopa teremu yake ikutha pakatha zaka zisanu Eh, so chimenecho sichachilendo apa. koma mukati nizikamba zakutsogolo ine sinzidziwa amene adziwa za mawa nchauta atsogoleri muwatchulawo zimene nkamba ine iwo azidziwa koma ngati simudamvetse aa mudziwe kuti inunso muli ndi mwayi wosankha amene mufuna adzakhale mtsogoleri zaka 5 zikatha? Nkhani imeneyi ndimaitengera ku mgwirizano wanu makamaka mwapadera kwambiri ku Tonse Alliance ku- ndi utm Ah, ndi kapena kuti achiwiri anu panopa Ah, tikudziwa kuti nthawi yanu iwonso nthawi yawo pa- pa- pa malamulo a dziko lino amakamba kuti sangaimenso ngati vice president mchisankho chikubwerachi ayi nkhani zimenezo ndiye tsano tidikire kuti tiwoloke tikafika pa mtsinjewo koma izi nakuya- nakuwuzani izi ndiye malamulo a dziko la malawi generally
amalawi agwire chiti dr chakwera adzapanganso adzayimanso Ah, ine nanena kuti nkhani yodzayimanso tisakambe lero Nkhani yakuti tikonze Malawi tiyeni tikambe panopa. Ulamuliro waperekedwa kwa Chakwera kukhala President nwa zaka zisanu. Ulamuliro woti wina akhalenso President, Chakwera kapena munthu wina wake, zidzakhazikika kutsogolo tupitako. Tikamakamba zoti lero tiziganiza za u President tangotha mwezi umodzi ndiye tiganiza za u President wa zaka zina zisanu izi sitinayambe n'kuyamba komwe. Sitikonza dziko, panopa tikonze dziko. Tionetsetse kuti taika maziko akuti aliyenseyo amene angakhale president kutsogoloku adzaone kuti wamanga pa maziko oyenelera. Kuti kaya president dzinake ndani zisakhale nkhani zimenezo ayi. Chifukwa chake mukati tizitanganidwa ndi zimenezo ndiye kuti tsano tikuchotsa maso athu pa masomphenya wakuti izi zizikonzeke. Tiyeni tiike mtima womanga Malawi watsopano woti akomere tonse. Nkhani imene ndikamba ine ndi imeneyo. Potsiriza penipeni, m'masiku 100 oyambirira mu ofesi, mufuna Amalawi aone kusintha kotani kunjako?
Poyambayamba mmene timakamba zakuti kodi tiyenda bwanji, mudziwa kuti Amalawi watilola kukhala atsogoleri chifukwa chakuti khoti lidaweruza kuti masankho achitikenso ndipo a mec analankhula bwino acheya wawo kuti timachita masankhowa matenda atabwera a covid ya akuti a corona awa. matenda amenewa sanabwere kuti aphe demokalase. Koma mkati mwa machitidwe amenewa tionetsetse kuti kodi a Malawi titumikirana motani ngakhale pali nthenda pakati pathu. Zimenezi Ziri mkati mwa chinthu choyambirira kuti tiwonetsetse tikuchita bwanji pothana ndi matenda amenewa. Ndipo ziripo zinthu zingapo zimene ziri kuchitika, zimene zichitike, ziri pa mndandanda wakuti tiwonetsetse Amalawi atetezedwa. Angakhale kuti matenda ena ni zovuta zina ziripo kunjako, iyi imeneyi tisaisiye pambali. Koma pali zinthu zingapo, zina nzija mwafunsa kale zija, zakuti kodi tichepetsa bwanji mphamvu za President zokhudzana ndi malamulo, kuti kodi ngakhale budget yathu ikhale ya mtundu wanji kulingana ndi zija tidalonjeza zakuti alimi akhale ndi fetereza wotsika mtengo womagula pa 4495 komanso kuti kodi achinyamatawa ndi azimayiwa. matumba aja tidalonjeza aja oti tiwapatse ndalama zoti ayambire ma business zichitike mwa mtundu wanji? Anduna wakhala alufunsafunsa wanthu nkumaonetsetsa kuti zonse zikhale mmalo mwake angakhale kuti mwezi wapitawu ndi unowu uh, pali uh, statement imene idangoyikidwa kuti tabayendetserani mm -hmm. tifuna kuti zimene zija zikabwera zionetsetse kuti zonsezo zaunikidwa bwinobwino. Tikufunanso kuti ikamatha masiku handirediwo, zija tidalonjeza zakuti ichi nchoti chichitika mwamsanga, zitheke zimenezo. Tikulandiranso angakhale malangizo ochokera kwa mabungwe osiyanasiyana kuti onetsetsanitu zinthu 5 izi mukhale mutachita. Tikukhulupirira kuti ngakhale zonse zimene akunenazo, pomatha masiku handiredi zikhala zitatheka. Dr Lazarus Chakwera, President wa dziko lino, tathokoza kuti munapeza mpata kuti mulankhule uh, pa wailesi ino. Zikomo kwambiri wa. Ndathokoza kwambiri, zikomo. Nthawitu yachita njiru nga Ine ndimadziwa kuti athaso ka koma zikomo chifukwa cha mwayi umenewo. tathokoza amene ndi president wa dziko lino uh, dr lazarus mccarthy chakwera amene timalankhula nawo mwapadera dzina langa ndi daniel mababa kufikira nthawi ina nditero kuti mwakoma nonse zikomo kuchokera kuno ku kamuzu palace mu mzinda wa lilongwe